Mukufunikira kukhazikisa trust osati kungolemba will chifukwa chiyani? Video iyi tikuyipanga chifukwa cha post yathu yomwe tinazapanga pa 7 December pamene tinanena kuti uh, post iyi akayipanga like anthu 200 tipanga create video yomwe ingafotokoze ubwino wa inuyo kukhala ndi trust osati kungolemba will chabe ndiye anthu 355 ndamene anayipanga like ndiye mwina tisanayambe kukamba za zimenezizi ti- tingopanga define kuti kodi tikamati will ndi chani nanga trust ndi chani will imakhala document imene imakamba za anthu amene adzalandire chuma chako uh, iweyo ukazakhala kuti wamwalira pomwe trust imakhalanso a legal agreement mgwirizano where assets are managed by a trustee iweyo umatenga ma ma assets ako ndikusankha trustee amene aziyendesa zimenezozo and zimenezozo azizipanga for the benefit of family members and pamakhala malamulo amene amakhala clear on how and when they receive them so trust ija ndi wilunso koma wilu yake yayikulu yoposa chabe kawilu kongolemba chifukwa iyiyi umakhala chuma chako wachigawa komano chizakhala chikugawidwa kwa anthu amene wawa mopitirira ndiye will imakhala ikungopanga ansa kuti kodi amene azalandira chakuti ndi ndani pomwe trust imakhala ikunena kuti kodi akulandira chakuti ndi ndani nthawi yake yotani adzalandira motani komanso pa maka- pa ma conditions otani so kwa ma families amene amakhala ndi ma assets eti kaya ndi manyumba kaya ndi zinthu zina zake zimene zikuwatumikira kaya ndi mafarm kaya ndi ma businesses izizi zimakhala zothandizira mwina ali ndi ana ang'onoang'ono or ali ndi ma complex family structures trust ija simangokhala chabe luxury komano chimakhala a safeguard choti chizalondere chizatetezeke chuma chanucho so trust ndi chinthu chimene even munthu amene ali ndi kapezedwe kochepa atha kukhala nacho olo kuchikhazikisa but chifukwa nthawi zambiri timaona ngati kuti chichi amapanga ndi anthu olemera okha and chifukwa chake muzaone anthu achuma ambiri amakhala ndi trust eti chakuti chakuti trust chakuti chakuti trust ndiye mwina tiyambe kukamba ubwino okhala inuyo uh, ndi trust kapena kukhazikisa trust chinthu cha number one chimene mukuyenera mudziwe control beyond death inuyo mmazakhalabe opanga control chumacho mmene chikuyendera ngakhale muzakhale kuti mwamwalira chifukwa wiru imangopanga share chuma chija once ukangomwalira chuma chigawidwe anthu achidye ngati makatani chuma chathera pompo abambo awo analitu olemera koma anawo akuvutika pano zinachitika wilu anangogawana ndi anthu ama, ena amafika point eh, tingogulisa tingogawana chumacho ndi zina zambiri so zimapezeka kuti zinthu zija zangotani zangothera pompo pomwe mukakhazikisa trust imakhala chinthu chomwe chimakhala chikupitirira so chimakhala cha phindu kwa ana anu anthu amene um, amadalira inuyo komanso ma beneficiaries Umenewu ndi ubwino woyamba umene mungathe kuupeza ngati mwapanga establish a trust. Komanso ubwino wa number 2 avoids probate delays and costs. Tikati probate ndi chani? Mwina tiipange kaye define. Probate imakhala legal process eti yomwe imapanga validate will yanu ija chifukwa will ija sikuti munthu ungomwalira ndiye zimangofikira pompo yayi kuti anthu agawane chuma yayi komano zimapitanso ku khoti and akhoti amayeneranso apange supervise kuti kodi chuma chija chigawidwa bwanji ndiye mukakhala kuti munakhazikitsa trust nthawi zambiri you skip imapanga by, bypass probate process imeneyi komanso izi zimatantha- zimatanthauzira kunena kuti trust ija imapangisa zinthu zake kuti zikhale zachangu eti kwa family ija komanso pasakhale ma legal cost eti kuti eh, tilipira loya eh, tipanga bwanji zimene zimakhala less stressing makamaka pa nthawi imene inuyo mukudutsa kale mu nyengo yowawidwa kuti mwangoluza wachikondi wanu olo okondedwa wanu pomwe will imapanga go through probate process komanso ubwino wa number 3 woti inuyo mupange establish a trust better protection for children and dependents eti uh, trust imakhala yabwino kwambiri chifukwa ima imateteza chuma imateteza chuma chimene chikuyenera chipite kwa ana chimaonesesa kunena kuti chuma chija chili protected chopita kwa ana chija komanso ali supported in terms of maphunziro awo kaya ndi health umoyo wawo komanso ma daily needs mpakana anawo azafike nthawi imene timati ya maturity pomwe will imangokhala kunena kuti anthu angogawanapotu chuma chija outright at a legally defined age nkutheka will yo itha kunena kuti mudzawapase anawo akadzafika zaka 18 so pa zaka 18 mwangotenga chuma chija nkungowapasa zinthu zatani zathera pompo ngakhale anawo a- ali ready kapena asali ready kuipa kwa will kumakhala ngati kumeneku komanso chinthu cha number 4 ubwino oti inuyo mupange establish a family trust ndi privacy will tu imakhala public once ma records akakhala kuti ali probated pomwe trust imakhala uh, private keeping family wealth eti ma beneficiaries komanso ma instructions confidential palibe aliyense amene amadziwa za mmene zinthu zilili zinthu zimangokhala zikungoyenda smoothly umenewunso ndi ubwino wina opanga establish a family trust komanso ubwino wa number 5 protection from misuse creditors and conflicts Inuyo mukakhala ndi trust lero imateteza ma, ma assets anu eti from being misused by beneficiaries. Tinamvapo ife eh achibale eh ankolo anatilanda chuma chathu ndi zina zambiri. Inu mukakhala ndi trust zonsezo sizimachitika. Komanso ma issues onena kuti mwina anthu angongole abwere kudzalanda chuma inu mukakhala kuti munapanga establish a family trust izi sizimachitika. or nthawi zina chuma chimatha kukhala mwina lost eh, through poor decisions munapanga ziganizo zosakhala bwino unapezeka wangogulisa nyumba out of kusaganiza kwabwino later on mukuzapanga uh, regret so mukakhala kuti mwapanga establish a family trust mavuto ngati awa samazatani samazakhalanso komanso zimachepesa timati family disputes kuchepesa mikangano imene imabwera m'banja by giving clear enforceable instructions mu trust imakhala kuti malamulo ali very clear so ziya zomati abale anakangana wang'ono anakangana ndi brother wake sister anakangana ndi sister wake or ndi brother wake zimakhala kuti mu trust mulibire motu komanso ubwino wa number 6 continuity if you become incapacitated akuluakulu trust ija uh, munthu imayamba iweyonso ukanali moyo zimatheka trust kuyikhazikisa iweyo uli moyo ndikuyamba kuyenda iweyo uli moyo komanso imadzapitiriranso ukazakhala kuti watani wamwalira pomwe will imazachitika once iweyo wamwalira so utakhala zoti mwina ndiweyo wapenga kaya uli physically incapacitated trustee uja amene anasankhidwa uja amatha immediately kuyamba kupanga manage ma assets iwo posatengeranso kuti khoti lilamule kapena chigamulo cha khoti pomwe will imadalira kuti kaya upenga kaya utani koma izayamba kugwira ntchito once iweyo ukazakhala kuti watani wamwalira so ubwino wina wa trust umakhala kuti ndi umenewo komanso ubwino wa number 7 it helps with blended or extended families Trust imakhala yothandiza kwambiri kwa mabanja akuluakulu. Ichi chimakamaka ndi chikhalidwe chathu cha kuno ku Africa where mwina it's a polygamous family or it's extended or blended family ndiye izi zimathandizira kunena kuti trust ijayo eti ipange ensure timati fair distribution kagawidwe kabwino and reduce disputes mikangano imene ingathe kubwera kuti isakhaleponso ubwino womalizira umene uli wa number 8 it's long term family wealth planning izizi zimathandizira kunena kuti um, pakhale intergenerational planning kuti zidzukulu zanu chuma anachiyamba ndi makolo ana zidzukulu zawo kumapitirira zikupitirira in terms of maphunziro awo komanso pakhale business continuity komanso mwina ma charitable goals pali ena trust amatha kuyikhazikisa ndi cholinga choti family izikhala ikumapereka ma charity eti izipereka zithandizo kwa anthu ena ake and